agus tá sé curtha ar fáil le cabhair ó Ghlór na nGael agus níos tábhachtaí fós ó thaobh Oireachtas na Samhna le haghaidh Oíche Chultúir. Tá sé i measc ceann de na him- an-chuid imeachtaí, na céadta imeachtaí ar siúl i nGaeilge fud fad na tíre anocht agus tá na múrtha móra fáilte romhaibh a bheith linn. Anois, ní bheidh a thuilleadh uaimse, tá mé chun sibh a chur ar aghaidh go dtí Séamus Ó Lionnáin, Jim Linnane ansin, seanchaí mór le rá anseo sa cheantar seo agus tá an-áthas orm go mbeidh sé mar fear an tí linn arís anocht. So leanaigí oraibh, bíodh ana-oíche agaibh. Go raibh maith agat, eh, go raibh maith agat Cabrini agus uh, Agus fáilte romhaibh go léir thá sibh ar thír na hÉireann agus thá cúpla daoine ó Canada againn, bhfuil sibh bhfuil sibh istigh fós níl bhfuil bhfuil aon duine des na an beirt a bhí ag teacht ó Canada againn? Tá Lynn anseo ó Meiriceá. Lynn anseo.
Mise Micheál Fhaoil, tá mé i mo chónaí in an Niamh Eoin i dTalamh an Éisc ansin i gCeanada. Ó go maith, conas tá tú Micheál? Yeah, go maith. Go maith, go maith, go maith, go maith, fáilte romhat, fáilte romhat. Look, beidh, cúpla scéalta againn, beidh cúpla píosa amhrán againn agus beidh píosa, cúpla léacht, léacht gairid againn agus thá a lán, is dócha, údar againn anocht, daoine go bhfuil leabhar scríte acu, Seán Mac, Seán Mac Eoin ansan agus thá, Duine nár nár chuir mise caint air riamh, sé sin Ríon Éigse, a poet laureate. So, thá Áine Uí Fhoghlú ón Rinn againn anocht chun dán a chur os ár gcomhair. Anois, táimid, táimid ag tosnú le píosa ó leabhar Áine í fhéin, sin leabhar Áine Uí Fhoghlú, Scéalta agus Seanchas, an féidir libh faoi cá bhfuil sé? Ní féidir é fheiscint de bharr an chúlra. Oh yeah, de bharr an chúlra, yeah. But Scéalta agus Seanchas eh, anyway ó Áine Uí Fhoghlú agus cad tá ann ná gur chuaigh Áine ins na b'fhéidir na hochtóidí is dócha thimpeall uh, an Rinn agus dhein sí comhrá leis na daoine, well, seandaoine is dócha a bhí ann agus bhí m'athair is m'athair ceann des na na daoine athá luaite sa leabhar agus thá dán dátheangach aige agus an an ainm athá air ná Ní fheadar mé in Éirinn. And bhí mé féin agus Liam Suipéal ag caint faoi um thráthnóna agus cad tá ann ná playboy a bhí sa paróiste thimpeall 1850

Ní thuigeann éinne é i gcóir ná i gceart. Dá mba é an táilliúr féinig, nó an bacach féinig, nó an taincéir aerach, ní gheobhaidís bean. You know, i dtús mo shaoil bhí mé beagáinín aerach. Is ar na comharsain taobh liom ní bhfaighinn aon bhlas. Is mo mháthair féinig, de réir an éid an léigh liom, that 'tis with the agents I should make a match. Bhí Tadhg Ó Ealaí ar an mbaile taobh liom. chomh maith le aon fhear i gcáil agus i rath. He'd gimme Mary agus deighleáil spré léi is ní raibh her equals ins an paróiste ar fad. Ach nuair a bhí mo ach bhí mo shúil agam ar iníon an agent agus Máire Ní Ealaí agus ag Máire Ní Ealaí ní raibh aon tseans. Chuir mé Paddy Carey chúithi le scéala and I told him plainly gan teacht thar n-ais. Ansan d'imíos féinig go dtí an t-agent to know if he'd take me im' chliamhain isteach. Ach is don ghunna a ghlaoigh sé. in a terrible rage too, is mura mbeinn imithe I'd be shot. Blianta ina dhiaidh san bhí iníon eile ag Ealaí, cé nach raibh sí in aon chor chomh maith le Mal, ach shíleas féinig nár bheag dom sméide nuair a gheobhainn mar chéile í agus fortún maith. Chuir mé Father Daly chúithi le scéala, á rá ná iarrfainn aon rud léi, dubh nó geal, ach mé a rá go léir leis that I was getting grey now, is ná phósfadh Kate mé dá mbeadh Éire ar fad agam. Nuair a chuala an méid sin ón sagart naofa, on my oath it made me, chromadh ag gol. Cromadh ar gol. Ansan chuardaíos gach éinne a chuir riamh chugam scéala is ó éinne in aon chor ní bhfaighinn aon toradh. Anois táim im' aonar agus ag dul san aois leis. Gan wife ná baby dá réiteodh beart. Ach go bhfuil iníon taincéir ann nár fuair fós éinne and if she don't take me I'll have to stop. So, fuair sé, chuaigh sé ón, ón, ón, ón iníon an tiarna talún go dtí an taincéir, an taincéir í a bhí sa paróiste. So sin scéal, uh, ní fheadar in Éirinn cén sórt saol é agus is dóigh liom go raibh sé scríte thimpeall 1805. Inquest on Johnston. Right.

a scrígh Mícheál Ó Cionnfhaolaidh ón Rinn agus an rud athá ann ná scéalta agus seanchas a bhailigh Mícheál Ó Cionnfhaolaidh ó mo shean-athair thar na blianta agus chuir siad go léir na píosaí ar fad or ana chuid díobh ins an leabhar seo so tá mé just chun písín gairid a léamh as an leabhar mar a scríodh é agus is dócha go bhfaighfeá a rá gur an rud athá ann ná sliocht as an soiscéal de réir Mhaidhc Dháith so seo dhaoibh. an chéad, an chéad, an chéad alt atá ann, ná caithfidh mé na spéaclaí a chur orm anois. Rugadh mise sa mbliain 1878 i gCnocán a' Phaoraigh Íochtarach i bparóiste na Rinne. An Pháirc is ainm don áit sin de Chnocán a' Phaoraigh. Ar bharr na faille os ceann an chuain a bhí m'áras is mo dheá-bhaile agus go deimhin ba dheas is ba chanta an radharc a bhí ó phinniúr an tí anonn an cuan ar na Comaraigh. Ocht dtithe ar fad a bhí ar bharr na faille an uair sin. Turraoinigh a bhí ina gcónaí i gceithre tithe acu ansan. agus is i dtigh na dTurraoineach a bhí leathchéad slat uainne a bhí cónaí ar Mháire Ní Dhroma, an bhean a cheap 'Amhrán na bPrátaí Dubha'. D'airínnse na seandaoine á rá go mbíodh a raibh ina gcónaí sa Pháirc d'fhearaibh bailithe isteach sa tigh sin gach aon istoíche Dé Sathairn, ag fuireach le fear ón tSeanchill chun iad a bhearradh, mar ba bheag duine a bhaineadh feidhm as an rásúr le linn na huaire céanna. ach iad ag brath ar chomharsa éigin chun an gnó san do dhéanamh dóibh. Bhí an tigh ceangailte de, bhí tigh ceangailte den tigh againne agus uncail do m'athair a bhí ina chónaí ann, Pádraig Turraoin dob ainm dó san. Ní raibh aon seomra ar ár dtigh ná ar thigh Phádraig. Bhí an dá thigh ceangailte dá chéile agus aghaidh tí acu siar agus aghaidh an tí eile soir, one east, one west. Aon fhuinneog amháin a bhí ar gach tigh acu, agus é sin féin chomh beag san gur ar éigin a raghadh cearc amach inti. Ní raibh aon chóir séidte tine ar aon cheann acu. Tuigeann sibh. Is amhlaidh a bhí lintéirí fén talamh isteach go dtí an tinteán, kind of drains nó rud éigin, fén, fén, urlár chun an tine a shéideadh, to blow the fire, to light it up. Lintéar thiar agus lintéar theas isteach fén phinniúr in ár dtigh agus lintéar thuaidh fé phinniúr Phádraig. Ach ar aon chuma, ba chuma do éinne againn tine aige nó uaidh, le linn práinneach, mar dá mbéarfadh gairid ar dhuine ní bheadh le déanamh aige ach bualadh isteach go dtí éinne de na comharsain agus an ceaintín nó an cháirt a bheadh aige a bhualadh ar an tine acu siúd. Cé go raibh an saol go beo bocht, bhí caradas agus muintearas idir na comharsain agus is mó é sin ná saibhreas dhéanmhar. Nuair a bhíodh an ghaoth aneas, cuir i gcás, níor ghá dhúinne ach an fód nó an leac a bhíodh i mbéal na lintéireach Ar an dtaobh san do thógaint aiste agus deirimse leat nach fada go mbeadh réileán tine agat a róstfadh mart. Aon cheann de na sean tithe sin ná bíodh cat ionta an uair sin bhídís lán de fhrancaigh. Mar bhíodh cead reatha agus gluaiseachta acu i gcuasa na bhfallaí. Bhí an cleas age m'athair cun iad do mharú. Is amhlaidh a chuireadh sé leath-dhoras ar inneall ar lár an urláir sar a dtéimís a chodladh. Chuireadh sé roinnt leitean agus cúpla spúnóg ar mhéis agus leagadh sé isteach fé'n leath-dhoras iad. Bhíodh bata fé'n leath-dhoras agus córda as go dtí an leaba aige. Nuair dh'airíodh sé na spúnóga á gcorraí bhaineadh sé stracadh as an gcórda agus thiteadh an leathdhoras anuas ar na francaigh. Sin pest control agaibh now. Ní raibh aon ghlas riamh ar an tigh againne ná ar na tithe a bhí ar aon láthair leis. Heaspa a bhíodh ón taobh amuigh ar na dóirse, agus dá mbeitheá ag dul in aon áit ní bheadh le déanamh agat ach cipín a chiceáil san heaspa, agus ba leor sin dá dhaingniú. Is minic a dhéanadh an heaspa céanna crá agus dochar do dhaoine agus abhar spóirt do dhailtíní. Nuair a gheobhadh ceann acu siúd scata bailithe le chéile cois tine oíche gheimhridh, ní bhíodh de chleas aige ach an cipín a chur san heaspa, agus toisc go raibh na fuinneoga ró-bheag chun éinne a theacht amach iontu, chaitheadh an dream a bhí gaibhthe istigh fuireach chun go gcasfadh an dailtín orthu nó chun go bhfuasclódh duine éigin eile orthu. Luain. A dhuine, sin é an t-am a n-aireothá an chaint lasánta á dhéanamh ag cuid den dream istigh, cad a dhéanfaidís leis an té a dh'fhág a mbraighdeanas orthu agus b'fhéidir go minic a mhilleán ar ghamal éigin neamhchiontach, mar is minic a crochtar daoine san éagóir. Is cuimhin liom mo sheanathair go maith. Ach bhí sé lag tréith i ndeireadh a aoise agus bhíodh dhá bhata aige. Bhí scríobh agus léamh na Gaelainne aige agus bhí roinnt mhaith leabhar aige. N'fheadar mise cár ghaibh na leabhra san. 'Sé slí a bhfuair sé léamh agus scríobh ná é a bheith ag obair i dtigh feirmeora le hais an tsráidbhaile ar an dtaobh eile dhen chuan. Bhí mac an fheirmeora ag dul ar scoil agus caitheadh mo shean-athair é a thiomáint ann gach lá. Agus ní bheadh ag casadh abhaile go tráthnóna agus théadh sé fhéin ar scoil. Bhí Turraoineach eile ina chónaí sa Pháirc thimpeall ceithre chéad slat uainn. Tomás ab ainm do san. Bhí ceathrar mac aige agus aon iníon amháin. Gaiscígh ba ea gach duine den chlann mhac. Ní raibh fear sa pharóiste a bhí inniúil ar theacht in aon ghaor dóibh ar rith ná ar léimt. Chuaidh an fear ba shine acu ins na píléirí agus tháinigh sé abhaile agus an tsláinte caillte aige agus ba ghairid ina dhiaidh san go bhfuair sé bás agus má fuair níorbh fhada gur lean an tarna mac é. Bhí an tríú mac sa séipéal le linn misiún oíche agus bhí sé ina sheasamh fén bhfuinneog agus an misinéir ag tabhairt seanamóin uaidh. Bhí sagart na háite ina sheasamh sa séipéal. Pé rud a bhain don fhuinneog, thit sé agus dhein sé ardfhothram, thug an sagart clabhtóg do sa fhad is gur leis é gurb é a leag é. Dh'éirigh a chroí le náire ar an bhfear bocht agus ní raibh lá maitheasa ann go bhfuair sé bás. Is cuimhin liom fhéin bean Thomáis Turraoin agus ba chuimhin liom í ag fáil bháis. Fuair an iníon bás tamall ina dhiaidh. An mac do b'óige a bhí ag Tomás, seacht mbliana a thug sé i Sasana Nua. Tháinig sé abhaile ansan chun bheith i bhfochair an athar. Tá sé sin féin ar shlí na fírinne. Tá'd go léir imithe. Níl sa Pháirc anois ach aon tigh amháin. Sin agaibh é. Mar Déaglán. Cathain a scríodh an leabhar?
Scríodh ins na caogaidí is dóigh liom, but is dócha an sórt rud athá ann, is dócha go raibh sé á scríobh ar feadh blianta, like bhí Micheál Ó Cionnfhaolaidh ag teacht chuige agus, you know, Tógann síos píosaí uaidh agus mar sin de scéalta agus tá roinnt scéalta ann, scéalta an-fhada ar fad agus an slí a mhair siad, déanann sé trácht ansan ar a shean-athair agus caithfidh, rugadh, rugadh mo shean-athair in 1879 so gach seans gur rugadh a shean-athair i dtosach na naoú aoise déag, tá tú ag dul thar n-ais go dtí ocht déag fiche, ocht déag deich b'fhéidir, aimsir Dónal Ó Conaill, so tá sé chomh fada, you know, tá ceangal siar chomh fada le sin in san leabhar. Rugadh mo, rugadh mo sheanathair Jack Phaddy in ocht déag ochtó, so bliain, bhí bliain eatarthu.
Yeah, 1879, yeah, yeah, yeah, yeah.
Right, táimid chun dul ar aghaidh anois agus tá mé, tá an-áthas agam uh, fáilte mór a chur ar Áine Ní Fhoghlú. Áine, bhíomar ag caint faoin uh, leabhar an, ansan Scéalta agus Seanachas is iontach an leabhar é agus an, an, an uh, cáil atá leis. Uh, Áine, is tú féin ríon éigse agus ní raibh mise ag caint le ríon éigse riamh. So Poet Laureate í fhéin agus tréaslaím leat faoi sin. Áine Ní Fhoghlú, conas tá tú? Tá mé ana mhaith a Shéamais agus tá mé ana bhaoch as an gcuireadh a bheith i bhur láthair anocht agus tá mé ag baint ana-thaitneamh go deo as a bheith ag éisteacht le Déaglán ansan ag léamh rud iontach óna sheanathair, an doiciméad sóisialta san, Beatha Mhichíl Turraoin. Ba cheart go mbeadh ar gach aon scoil sa chontae é a léamh ó am go ham, is dócha. An féidir leat, b'fhéidir, just cúpla, cúpla focal a rá faoi, faoin leabhar Scéalta agus Seanchas agus conas a tháinig sé ann. Déarfaidh mé cinnte, a Shéamais, agus féach, tá deacracht á dh'fheiscint ar do scáileán, ach tá cóip anso agam de, agus cuirfidh mé é seo os bhur gcomhair ansan. B'fhéidir go bhfuil sé sin rud beag níos soiléire, an bhfuil? Nó b'fhéidir gur níos giorra don scáileán é. Tá. Níl an soilsiú go hiontach anso agam, n'fheadar cad é an tslí is fearr a chífí é, ach pé scéal é, sin é an leabhar agus déarfaidh mé leat anois, bhí ana-shuim agam le m'óige a bheith ag éisteacht leis na seandaoine, bhí mé mar sin riamh is dócha, n'fheadar mé, baineann sé le daoine áirithe ach bhain sé liomsa, agus bhí ana-shuim agam a bheith. cur feabhas ar mo chuid Gaelainne agus a foghlaim mar gheall ar an seana shaol agus na piseoga agus na nósanna agus go haon rud a bhí ann. Bhí bhí dlúthshuim agam ann san riamh agus sular thosnaigh mé ag cuimhneamh riamh ar aon taifead a dhéanamh bhí bhí bhí ag cur ceisteanna ar na seandaoine agus mar sin de. Ach pé scéal é, ó thimpeall 1991 dtí 1993 a dhein mé na taifeadtaí san agus ar mo shon féin amháin a dhein mé é ach, san ráite, ar son go haoinne athá sé déanta agus le cúnamh Dé nuair a bheidh ionad oiriúnach sa Rinn nó i nDún Garbhán nó in áit éigint beidh mé ábalta eagrán eagartha des na téipeanna a chur ar stóras ann mar i ndeireadh na dála thá an leabhar ann anois agus thá na scéalta i gcló ach ba mhaith liom ar deireadh thiar nuair a bheidh crot curtha ar na téipeanna aige, duine éigin proifisiúnta, b'fhéidir, go mbeadh na téipeanna ar fáil do go haoinne chomh maith, is dóigh liom go mbeadh sé sin go deas. Agus duine is fiche atá sa leabhar. Agus ansan, bhí mé ag caint le roinnt des na gaolta nuair a bhí an leabhar á dh'ullmhú chun cur i gcló agam, Agus mar a thuigfeá, bhí go leor des na gaolta ná raibh aon Ghaoluinn acu a thuilleadh, daoine thar lear agus daoine nár thug an Ghaoluinn ar aghaidh dtí an chéad ghlúin eile agus bhíodar ag fiafraí ó an mbeimíd ábalta aon fhocal de a thuiscint. Agus rith sé liom ansan gur dheas an rud, aistriúchán Béarla. Bhuel, achoimre is ea é, ní aistriúchán ar go haon fhocal atá ann ach achoimre i mBéarla ar na hagallaimh i nGaelainn atá ann agus dhein mé é sin agus chuir sé breis ama agus breis faid agus breis costais leis an togra ach mar sin féin is dóigh liom féin gurbh fhiú é agus dar ndú mar a dúirt tú, bhí d'athair féin, go ndéana Dia trócaire air, ar dhuine des na daoine agus is dócha gur shíl mé go raibh sé sean ag an am. mar gheall ar an aois a bhí agam féin ach is dócha go bhfuilimid go léir ag breith suas leis an aois a bhí aige anois agus nach sean a bhí sé ar aon chor ach níos sine ná mé féin. Agus dar ndóigh bhí athair Shéamuis, bhí ard-sheanchas aige, dánta móra fada, cur síos ar an saol fadó agus bhfuil fhios agat sé'n cathú mór athá orm ná an lá a chuaigh mé ag caint le d'athair, Séamus Ó Lonáin, go raibh locht ar an téip, ar an ceamara a bhí an locht, ní ar an téip, agus lean an ceamara a briseadh agus dá bhrí sin nín agam ach fíorbheagán ar téip á d'athair ach is maith ann an méid sin fhéin mar tá sé luachmhar gan dabht. Go hiontach ar fad. But no, is Just chun a rá le daoine anso go léir, is iontach, iontach an leabhar é. Tá sé dhátheangach agus tá na pictiúirí go hiontach ann agus na scéalta go hiontach ann agus is, mar a dúirt tú, is stair sóisialta é den Rinn é féin. Thá dán agat Áine? Thá, a Sheamais, bhuel, caithfidh mé mo bhuíochas a ghabháilt anso anois le Oifig Ealaíon Chontae Phort Láirge agus Éigse Éireann, sin an dream ar a dtugtar Poetry Ireland i mBéarla. Thá Seachtain na hÉigse dul ar aghaidh in 20 baile mór mórthimpeall na hÉireann i láthair na huaire agus cheapadh duine i ngach baile mór le bheith mar ríon-éigeas mar a dúirt tú, teideal galánta ach nín an duine galánta mar a dúirt mé leat cheana. Agus sé ceann des na cúraimí is mó a bhí orm mar chuid des na dualgaisí a bhain leis sin ná dán a chumadh do Dhún Garbhán. Agus más maith leat léifidh mé an dán agus sé an teideal athá air ná Baile agus ar mhaith leat go léifinn an t-aistriúchán, thá leagan Béarla de ann chomh maith?
Déan Ok, go raibh maith agat. Baile, mar sin. Dán do Dhún Garbhán. Leathann an lá é fhéin ina lochán solais fé chéadchosa maidine ar Dhroichead an Tóchair. Osclaíonn café a dhallóga. Scaoileann an baile cnaipí a chóta go mall ar ball beidh gártha comhraic ar an aer ó Pháirc Uí Fhearachair.

An gréasaí oilte chuir bonn fé shluaite, an mháthair spíonta chuir beatha sa chistin, an súdaire, an grúdaire is an ceárdaí criostail. Dlúth is inneach na háite is na hainmneacha chumadar ar bharra a dteangan, Bóithrín na Trá, Sráid a Ché, Lána an Ime, Sráid a' Mhargaidh. Brostaíonn an gruagaire is an geallghlacadóir anois thar a gcoiscéimeanna, folaithe ar éigin fé leacracha sráide is tarra. Scipeálann leanaí ar scoil. Rothaíonn turasóir ar rian glas gan aird ar thaibhsí i gcarráistí, feadanna is néalta gaile. Féachann uaidh anall ar shráideanna breaca ag tuile is ag trá le haislingí geala. Seo é ár mbaile. Agus anois i mBéarla, Town, A Poem for Dungarvan.

Oíche Chultúir agus carn rudaí ag dul ar aghaidh. An bhféadfainn díreach a rá Sheamais ansan sula n-imeoidh mé go bhfuil físeán den dán san déanta agus tá sé beo anois ar suíomh idirlíon Facebook Waterford in Your Pocket más mian le héinne féachaint, físeán a dhein Cormorant Productions as Eochaill den dán.

denoumentaí i gcomhair dénouement, sé sin, is féidir le gach duine teacht isteach agus either scéal beag a rá nó rud éigint a rá nó rud éigin a, má thá ceist agat as Gaelainn, tháimid anseo chun, bhuel, freagra a chur ar b'fhéidir. Anois, Niall Hurley againn, agus is iontach an amhránaí Niall, thá cáil agus cliú ar Niall. Conas atá tú, Niall?

Go maith. Now, fuair mé a lán eolas ó mar gheall ar Pádraig Ó Miléadha ó Áine Áine Ní Fhiannusa so Áine an féidir leat cur leis sin b'fhéidir just i gcóir nómant amháin. Yeah, just chun cúlra a thabhairt ar Phádraig Uí Mhiléadha ba as Sliabh gCua so tá Sliabh gCua sna sléibhte idir Dún Garbhán agus Cluain Meala so uh, níl aon áit like, níl aon baile

eh, ar imirce d'aon ghnó mar ní raibh aon, ní raibh aon eh, job aige sa bhaile agus do chuaigh sé ann lena chlann agus bhí sé ag obair i monarchan ann agus bhí, mar a dúirt mé cheana, bhí sé ag déanamh sort of um, uh, obair in oifig ann san, san mhonarchan san agus bhí sé ag iarraidh uh, rudaí níos fearr uh, chur ar bun dos na hoibreoirí sa mhonarchan ann agus uh, Mar gheall ar na hiarrachtaí san, briseadh as a post, as a phost é ag an am so. Ní raibh aon, ní raibh aon mhaith dó bheith ann agus tháinig sé abhaile tar éis roinnt blianta. Ach nuair a bhí sé ann bhí sé ana uaigneach you know agus bhíodh sé thíos ar an gcaladh ag féachaint thar an bhfarraige thall go dtí Éire agus you know, ag caoineadh agus ag machnamh ar na daoine, na seandaoine sa bhaile agus na sléibhte agus na comharsain agus gach rud agus mar a dúirt um Siobhán uh, you know, bhí sé sort of síos leis ná raibh, ná raibh tógaint le léann ná mórchuid eolais aige agus cuireann sé sin isteach ins an, ins an amhrán ach seachas san. Is sort of anthem na nDéise athá againn agus tá sé, is álainn an t-amhrán é agus cuireadh, ní raibh, ní raibh Pádraig ina cheoltóir ar chor ar bith, ba fhile é cinnte, fhile ana oilte, d'aon ghnó, ach níorbh ceoltóir é, but scríodh sé amhráintí agus dánta fada, epics, agus cuireadh, thogh sé píosa ceoil a oirfeadh don dán chun é a mhúineadh dos na daoine, agus na daoine óga agus go háirithe. Agus nuair a, nuair a fuair, nuair a tháinig sé thar n-ais ón Bhreatain Bheag, fuair sé post i gColáiste na Rinne, bhí Coláiste na Rinne tar éis bheith curtha ar an saol i 19, 1905 agus fuair sé post ón Fear Mór agus ó Labhrás Ó Cadhla agus i ndiaidh san fuair sé post faoi Choiste Gairmoideachais Chontae Phort Láirge agus lean sé leis an post san go dtí go d'éirigh sé as sna daichidí agus nuair a d'éirigh sé as an post san fuair m'athair an post. So tá líne díreach fós idir tú féin agus Pádraig.

Bhí sé sin go hiontach ar fad. Sliabh Geal gCua na nDéise. Right, anois thá duine againn a bhfuil beagáinín aerach, Seán Mac Sheáin Mac Eochaidh, the, an, an, an pléboy é fhéin de, de, dar ndóigh. Agus tá sé chun labhairt linn fén a leabhar féin athá scrite aige in, in, in, ins na cúpla blianta athá thart. Ah, Go raibh maith, eh, conas tá tú, Seán?
Ana mhaith, ana mhaith, go raibh míle maith agat. An-áthas orm bheith ag caint libh. Dia is Muire dhíbh go léir. Teastaíonn uaim cúpla focal a rá faoin leabhar a chuir mé amach i 2019, sé sin Cé Mise? Baineann sé le sáirsint in Arm na Breataine a bhí i bPríosún Chill Mhaighneann i rith Sheachtain na Cásca 1916 nuair a cuireadh na ceannairí na réabhlóide, nuair a cuireadh, nuair a maraíodh iad agus nuair a cuireadh in aol beo iad. agus d'éirigh go maith leis an leabhar mar tá fhios agaibh ach bhí an-chuid daoine a bhí á lorg i mBéarla, an-chuid de mo chairde agus daoine anseo is ansúd agus in áiteacha eile agus do chuir mé an leabhar ar fáil, scríobh mé an leabhar agus.

Rud eile, tá an leabhar eile atá agam, Scéalta Sheáin, sé cinn déag de scéalta faoi ábhair éagsúla. Tá sé sin ar fáil ar líne agus ins na siopaí céanna. Agus dar ndóigh, rud eile rinne mé, dhearúdas a rá, is féinfhoilsiú é who am I? agus féinfhoilsithe, agus muna féidir le haon duine é d'fháil, is féidir é d'fháil uaimse tríd an bpost, más maith leo. Sin an méid atá le rá agam, agus go raibh míle maith agat as ucht an seans a thabhairt dom é sin a rá. Go raibh maith agat, Seán. Léigh mé féin an Cé Mise, agus is iontach, iontach an leabhar é nuair a

Ó, thá sí! Bhuel, an dochtúir é fhéin. Yeah. Conas tá tú, a Shéamais? Ó thá mé go maith, is tú féin? Maith go leor, an-mhaith, an-mhaith, tá mé fhéin is Mam anso. Á, go maith! Ag féachaint agus ag éisteacht agus ag baint an-thaitnimh as. Bhí mé fhéin imithe ar feadh cúpla nóimeat amach nuair a bhí sibh ar mo lorg ó chianaibh ach

Agus is, bhí sé go hiontach a bheith imithe amach as na, ón oifig sa mbaile, cé nach raibh aon locht agam ar a bheith sa Seana Phobal ar feadh bliain go leith, but tá sé i bhfad níos fearr a bheith ar, thar n-ais ar an gcampas i measc na mac léinn, sea. Go maith, agus bhfuil aon scéal beag agat faoin tSeana Phobal nó aon rud, nó? Ó, níl mise go maith ag na scéalta in aon chuigint, a Shéamais, fágfaidh mé sin faoi saoithe na scéalta, b'fhearr liomsa bheith ag éisteacht leo. Really ní, níl really ehm God tá tú tar éis mé a chur ar an spota. Máire Seó bhfuil aon scéal agatsa now? Bheadh scéal b'fhéidir níos fearr ag Máire Seó. Tháimid chun, tháimid chun dul dtí Máire Seó i gceann cúpla nómant ach eh, roimhe sin tháimid chun eh, dul go dtí Liam, Liam Sipéal. Thá aithne go léir agaibh ar Liam agus thá sé chun eh, scéal a thabhairt dúinn fé an tseanchaí is dócha is cáiliúla riamh, sé sin Eamonn Ó Conaola, or Eamonn Ó Ceallaigh, Éamonn Ó Ceallaigh, Eamon Kelly. Liam, ar aghaidh leat! Go raibh maith agat, go raibh maith agat a Sheamais agus Dia's Muire dhíbh go léir. Bhuel, nuair a, ní haon sórt seanchaí mé ach nuair a iarradh orm píosa a dhéanamh, tá ana-shuim agam san aisteoireacht agus tá ana-shuim agam i gcúrsaí stáitse agus na scéalaíochta, ar ndó, agus mheasas go mba cheart píosa a rá mar gheall ar Eamonn Kelly agus dar ndó má tá, tá aithne ag daoine air anso, b'fhéidir muna bhfuil aithne agat air, is fiú féachaint ar na píosaí atá ar YouTube aige nó na leabhair, na leabhair atá foilsithe fé, arís, Eamonn Kelly. Is fiú iad agus na scéalta mar tá siad lán de shaibhreas. arís, Eamonn Kelly, bhí scéalta den tseandéanamh aige agus arís duine ba ea é a bhí ag insint scéalta cois tine. Agus samhlaigh, mar tá samhlaíocht ag baint leis, the imagination an rud ba thábhachtaí, cuimhnigh anois, fadó, daoine ina suí cois tine, gan aon aibhléis ach, b'fhéidir, solas ón tine, agus na scéalta seo á n-insint agus nuair a bhí tú istigh in seomra a bhí sórt dorcha agus scéalta á n-insint mar sin bhí tú in amharclann ar leith agus dar nó bhí tionchar aige sin ar na daoine. Now na scéalta do bhaineadar le cúrsaí draíochta, cúrsaí samhlaíochta agus scéalta Dá gcloisfeá iad i lár an lae ní chreidfeá focal de but san oíche nuair a bhí an comhluadar bailithe isteach agus é dorcha bhí bhí ard omós do sheanchaí nó do fear na scéalta. So, ceann des na rudaí ba thábhachtaí, nó ceann des na scéalta ba thábhachtaí a bhí ag Eamonn Kelly ná an Gobán Saor. Now, chuala sibh trácht ar an Gobán Saor. Ard-Cheardaí na hÉireann a bhí in sa Gobán. Agus Now deir daoine gur saor cloiche nó stone mason a bhí ann, ach tá daoine eile a rá go raibh buntáistí nó scileanna eile aige comh maith. But de réir dealraimh, thosnaigh sé amach nuair a bhí sé ag siúl amach fé dhéin na mbeithíoch lá agus do bhuail sé le seana-leaid, a bhí i gcoinne an bhóthair agus chuir an seana-leaid caint air agus dúirt sé tá's agam cé hé tú, tusa an Gobán Saor agus is is táimse anso anois chun roinnt cleasanna a mhúineadh duit ó thaobh tógála agus chuadar suas go dtí lár páirce agus tharraing an seana-leaid ciorcal agus thosnaíodar a déanamh na round towers. agus do mhínigh an seana-leaid don Gobán na cleasanna a bhain le cúrsaí tógála na huirlisí a bhí le húsáid chun an Round Tower, agus de réir mar a bhí, chuadar ar aghaidh agus leanadar ar aghaidh agus mar sin de agus do chríochnaíodar an tower. Agus pé útamáil a bhí ar siúl nuair a bhíodar ag teacht anuas nár thit an seana-leaid agus

agus bhí go maith 's ní raibh go holc but eh nuair, nuair a bhí, nuair a bhí sé eh, eh do phós sé agus bhí iníonacha aige agus mar a dúirt Eamonn Kelly ní raibh aon, an uair sin, ní raibh aon mhaitheas in iníonacha chun dul le, leis an lámh ceardaíocht so ar deireadh saolaíodh mac dó but ní raibh an, ní raibh a mhac in aon chor, comh cliste leis féin. agus do mheas nó gur cheap an Gobán nuair nach raibh sé comh cliste leis féin gurb é an rud is fearr a d'fhéadfadh sé a dhéanamh ná bean a bhí cliste a fháil dó. So lá amháin dúirt sé leis lena mhac dul ar an aonach agus craiceann olann de chaorach a thabhairt leis ach an craiceann agus a luach a thabhairt thar n-ais. So nuair a chuaigh sé dtí'n aonach agus nuair a bhí sé ag lorg an chraiceann agus a luach, bhí ag daoine gáire fé, go dtí gur bhuail sé le bean agus an rud a dhein sé, bhain sé an olann ar fad den chraiceann agus thug sé an craiceann thar n-ais dó agus a luach. Tháinig sé abhaile, dúirt sé lena athair, dúirt an t-athair leis abair léi sin teacht abhaile chugainn. Agus tháinig. agus eh phósadar anyway agus bhí an Gobán ana, ana shásta go rabhadar beirt and mar a dúirt an eh Kelly sa, sa chaint a dhein sé mar an Gobán 'twas the makings of him an pósadh sin. Now, lean an Gobán ar aghaidh ag góilt dos na Round Towers ach nuair a bhí deireadh déanta leo san do luigh sé isteach ar na caisleáin agus bhí sé tógaint na caisleán ar fuaid na hÉireann agus chuaigh a cháil amac thimpeall na tíre mar gheall ar a fheabhas a bhí sé chun obair thógála. Agus deirtear go mbíodh gach aon caisleán a thóg sé níos fearr ná an ceann roimh sin. Do leath a cháil amac chomh fada sin gur chuaigh sé i bhfeidhm agus anonn agus go bhfuair Rí Shasana amac go raibh an fear seo, an Gobán Saor, ag tógaint caisleán agus ná raibh a shárú. Agus brisfidh mé amach ó Eamonn Kelly ansan ar feadh soicind agus raghaidh mé isteach i ndráma a scrígh ceann de bhunaitheoirí an Coláiste, Risteard de Hindeberg. Agus insan radharc seo tá forógra, tá emissory an Rí tar éis teacht go dtí bothán an Ghobáin.

Bainigí bhur hataí díbh in ainm an Rí. So, samhlaigh anois istigh i mbothán agus na lads ag baint na hataí díobh agus iad ag éisteacht. So, tosnaíonn sé leis an forógra nó leis an the royal command. An t-ochtú Anraí Déag de ghrásta Dé, Rí Shasana agus Rí na Fraince agus Tiarna na hÉireann. Agus ansan nuair a tugann sé an cuireadh don Gobán. Ar an ábhar sin, bíodh a fhios ag an Gobán Saor réamhráite go bhfuil sé de fhiachaibh air gan caisleán nó cruiceog, bothán nó ná bráca do dhéanamh do dhuine ar bith feasta ach dom féin, agus tuilleadh fós, go bhfuil sé fé gheasa Naoi n-uaire a bheith i leith anso chugham seachtain ón fhéile Mhichíl seo chugainn agus caisleán do dhéanamh domhsa do bhéarfadh bua beatha agus cruinne go deo nú a cheann ar spíce agus a chraiceann ag góilt na gaoithe lá arna mhárach. Mise an t-ochtú Anraí déag Rex. So sin an t-ordú a fuair an Gobán. Agus do bheartaigh an Gobán, an Gobán, go mba dheas an rud é, b'fhéidir, a leithéid sin a dhéanamh agus bhí, chuaigh sé ag caint lena mhac agus bheartaíodar dul anonn. So, tháinig an lá agus bhailíodar leotha, chuadar síos ag siúl agus ní rabhadar i bhfad síos an bóthar nuair a dúirt an Gobán lena mhac, Giorraigh an bóthar. 'Shorten the road'. So níorbh fhios ag an leaid cad a bhí i gceist aige but nuair nárbh fhios aige d'iompaíodar, tháiníodar abhaile. Chuadar amach an tarna lá agus nuair a bhíodar amuigh an tarna lá arís nuair a bhí sé tamall thíos a' bóthar, d'iompaigh an Gobán is dúirt sé 'shorten the road'. Tháiníodar abhaile don tarna lá. Nuair a chonaic a bhean é ag teacht thar n-ais mac an Ghobáin, Dúirt sí, Cad atá ar siúl agaibh? Bhuel, ar seisean, bhí mé thíos an bóthar le m'athair ansan agus seo an tarna lá as diaidh a chéile agus bhíomar thíos timpeall míle bhóthar agus d'iompaigh sé orm agus dúirt sé, Shorten the road! Conas athá mé chun é sin a dhéanamh? Agus mar a dúirt Kelly, d'fhreagair sí, I gcuntas Dé, a ghrá dhil, dúirt sí, nach é an rud a dhéanfá ná scéal a dh'insint, agus mar a dúirt Kelly, a fierce capable woman. Agus chuadar an tarna lá agus d'inis sé an scéal agus leanadar ar aghaidh go dtí gur shroiseadar tigh Rí Shasana. Nuair a bhuaileadar isteach thosnaíodar agus bheannaíodar dá chéile agus dheineadar go maith agus thosnaigh siad ar an obair. Agus bhí, bhí go maith is ní raibh go holc agus dúirt Kelly, thug sé cur síos ar an sórt déanamh a bhí aige,

Dá scaoilfí anois leis an Gobán go mbeadh fadhb nó go dtógfadh sé caisleán níos fearr do dhuine éigint eile. So, an lá seo anyway, d'iarr an Rí air, bhfuil sé fíor go dtug acc. Á, dúirt, dúirt an Gobán, bíonn gach ceann níos fearr ná a chéile. Bhuel, ansan, dúirt Kelly go ndúirt an Rí, bhuel, When you're finished with this castle there I have a surprise in store for you. So b'ait leis an Gobán cad a bhí i gceist aige le go mbeadh surprise agus dhein sé a mhacnamh air. Agus nuair a bhí sé ag smaoineamh air, b'ait leis a leithéid sin de chaint ón rí, a dtuigeann tú, this surprise, a dtuigeann tú.

agus a labhair Gaelainn leo. Mar a dúirt Kelly é féin, bhí an Ghaeilge go blasta aici siúd agus i nGaeilge a bhídís ag caint i gcónaí, The King of England didn't know no more than a crow what was going on. So anyway, d'inis sí dóibh, don bheirt, cad a bhí i gceist, go raibh an Rí chun deireadh a chur leo agus gurb é sin an cleas a bhí i gceist, with the surprise. And dúirt Kelly, Wasn't it far back the roguery was breaking out in him? So, mar a bhí ansan, an mhaidin dár gcionn, bhí plean ag an Gobán agus dúirt sé lena mhac, If my plan doesn't work, I can see the two of us pushing up nóiníní before the hay is tied. Chun scéal gairid a dhéanamh de agus chun críoch a chur leis, Cuir uait an chainnt sin dubhairt a mhac leis tá an rí ag teacht. Tháinig an rí. Dhein sé scrúdú ar an bhfoirgnimh. Bhí ana áthas air go raibh gach aon rud ag dul go maith agus bhí fhios aige go rabhadar beagnach críochnaithe. Agus do chuir sé ceist ar an nGobán conas bhí an obair ag dul agus dubhairt an gobán go raibh sé ag dul go maith agus go raibh sé sásta leis an rud a bhí déanta agus mar sin de. Ach dubhairt an gobán tá críoch le cur le ceann de chúinne an tí ansan. Agus bhfuil fhios agat, tá úirlis ar leith chun é sin a dhéanamh. Agus, an dtuigeann sé, dheineas dearúd é a thabhairt liom. Agus dúirt an Rí leis, cad é mar úirlis atá i gceist agat? Agus dúirt an Gobán, an cor in aghaidh an chaim. And mar a dúirt Kelly, the King says to him, English that for me? Agus dúirt an Gobán, the twist against crookedness. Now, lean Kelly ar aghaidh, Dúirt an Gobán ansan go raghadh sé abhaile but dúirt an Rí Ná, ná, ná, ní féidir libh dul in aon áit. Tá mé chun mo mhac fhéin, mac an Rí, a chur anonn go hÉirinn chun an cor in aghaidh an chaim a bhailiú.

So, anyway, chun scéal, críoch a chur leis an scéal, dúirt mac an Rí léi go raibh sé úirlis á lorg ag an bhfear ag an nGobán agus mar sin de agus gur tháinig sé chun é a bhailiú. Dúirt sí leis thíos i dtóin an bhosca sin thíos if you're not too high and mighty to find it yourself agus nuair a chuaigh sé sall go dtí an bosca thug sí sonc dó agus thit sé isteach dhún sí an doras anuas air agus chuir sí fé ghlas ann é. Nuair a bhí sé fé ghlas thuig sí go raibh fadhbanna scrígh sí nóta go dtí Rí Shasana and dúirt Eamon Kelly, cheangail sí an nóta 'to the Gobán's pet pigeon and he knew where to go with it, why wouldn't he? agus ar aghaidh leis agus níorbh fhada ina dhiaidh sin gur chas an Gobán agus a mhac abhaile mar bhí fhios ag an Rí go raibh buaite air. Sin é mo chuid. Séamus, tá tú balbh? Tá tú balbh, Séamus. Mute. Anois, tháinig an fear arís. Dúirt Bairbre linn go raibh dán beag aici mar gheall ar an nGobán Saor. An bhfuil, Bairbre?
Tá. Tá mé anseo toisc gur thug Liam cuireadh dom teacht ach ní raibh a fhios agam go raibh seisean chun bheith ag caint faoin nGobán Saor ach ait go leor tá dán scríofa agam. Thosaigh mé ag obair le cúpla mí anuas ar dhánta a scríobh ar logainmneacha agus is as Cill Ghobáin anseo i mBleá Cliath do m'fhear céile agus do scríobh mé dán beag ar sin. Tá tú balbh, tá tú balbh, tá tú balbh. Yeah. Um, ok, an gcloiseann sibh anois mé? Yeah, yeah, yeah. So, um, tá dán gairid agam just a scríobh mé agus tá sé an-chosúil le scéal Liam, so cheap mé, cheap mé b'fhéidir go, go bhféadfainn é a léamh daoibh. Um, so, Cill Ghobáin atá air, agus mar a deirim, baineann sé leis an, uh, an baile fearainn sin i mBaile Átha Cliath. Ar chuala tú riamh trácht ar an bhfear cliste cráifeach darbh ainm an Gobán Saor?
Thóg sé séipéil is caisleáin is clogthithe breátha ó thuaidh, theas, thoir agus thiar. Nuair a bhí sé i mbaol, sheol sé teachtaireacht rúnda, thug mac rí í chuig a bhean. Dúirt an prionsa ó Shasana go raibh uirlis ar leith uaidh, b'in é an cor in aghaidh cam. Agus é ag siúl lena mhac dhá lá as a chéile, giorraigh an bóthar, ar sé. Níor thuig an mac bocht ach mhínigh a bhean dó scéal atá uaidh as ucht Dé. Bhí ardmheas go deo ar an nGobán Saor seo as a chlisteacht, a fhéile, a scil.

Thá tú chun b'fhéidir cúpla nóimeant nó dhó chun caint linn faoi logainmneacha na nDéise agus cad tá á tarlú leo. Sea, go raibh maith agat. An féidir libh mé a chlos an babhta so, is féidir? Is féidir. Is féidir, sea.
Tá mé tar éis na cluasáin a chur isteach, n'fheadar, bhí fadhb éigin leis an mic ar an ríomhaire nó rud éigin. Ach sea, tá na logainmneacha agus bhí an dán sin go hiontach, a Bhairbre, tar éis teacht aníos sa chomhrá níos mó ná uair amháin anocht, tráthúil go leor, agus cím go bhfuil roinnt mhaith de lucht foghlamtha na Gaelainne ó ar fud an domhain mhóir linn anocht agus thá sé go hiontach fáilte a chur romhaibh isteach anso go dtí ár gcomhluadar Déiseach anocht agus b'fhéidir gur Thá mé ag iarraidh just focal nó dhó a bheith agam libh mar gheall ar áis nua athá ar fáil ar an idirlíon a chabhróidh libh, b'fhéidir, agus sibh i mbun bhur n-aistear ag foghlaim na Gaelainne, sa mhéid is go bhfuil an-chuid go deo le foghlaim ós na logainmneacha, nó na place-names, Gaelacha athá sé d'ádh againn iad a bheith againn, is dócha, anso sa tír seo. Agus thá idir Ghaelainn agus stair agus oidhreacht agus cultúr agus scéalaíocht agus seanchas le foghlaim ós na logainmneacha. Agus tháimid tar éis, sa Chomhairle Chontae, tháimid tar éis suíomh idirlín nua darb ainm Déise Logainm ponc ie. Cuirfidh mé isteach sa chat ansan daoibh. Tá sé sin, Déise Logainm ponc ie. Tá an suíomh idirlín nuasheolta againn le mí anuas agus gheobhaidh sibh an-chuid eolais go deo istigh ansan mar gheall ar na logainmneacha i bPort Láirge ach go háirithe, ach. ar fud na hÉireann, dar ndó, agus tá áiseanna ann do dhaoine atá i mbun taighde nó daoine atá ag foghlaim maidir le logainmneacha nó atá ag iarraidh foghlaim fén Ghaelainn, nó tá áiseanna ann chomh maith do scoileanna agus cífidh sibh, thá an-chuid oibre, an-chuid rudaí thuas ó scoileanna difriúla atá tar éis tionscadail a dhéanamh dúinn ar logainmneacha ar fud an chontae le b'fhéidir deich mbliain anuas agus tá obair na scoileanna ansan le feiscint. Agus bhí sibh ag caint ansan, mar gheall ar na Comaraigh agus Cymru agus go háirid agus an brí a bhí tugtha ag Liam, an bíobla, is dócha, atá againn sa tír seo, or sa chontae seo, maidir le logainmneacha ná an leabhar seo The Place Names, ní féidir libh é a fheiscint i gceart, is dócha, The Place Names of Decies leis an gCanónach de Paor, Canon Patrick Power. Agus aon eolas in aon chor athá ag teastáil mar gheall ar logainmneacha thá sé ar fáil sa leabhar seo. Agus thá leagan leictreonach nó digiteach den leabhar ar fáil ar an suíomh idirlín sin a luaigh mé libh. Agus an brí a thugann seisean fé na Comaraigh ná Comarach abounding in hollows and river confluences. so sin an rud fé na loganna nó na coim agus mar sin de mar a luadh cheana. Agus just bheartaigh mé go roinnfinn scéal beag amháin libh fé just logainm a phioc mé amach ón leabhar ag an gCanónach de Paor chun, is dócha, saibhreas na logainmneacha a léiriú daoibh. Agus léifidh mé amach an brí atá leis i mBéarla, mar a thugann Canon Power cur síos air, mar tá ana-shaibhreas Béarla aige sa leabhar úd, chomh maith leis an saibhreas Gaelainne, dár ndú. Agus an logainm fé leith seo, is tá sé i mbaile fearainn Choitín i gCill Rosanta, ar bhun shléibhte na gComarach, is dócha, agus Coitín is ea commonage, sin an. an focal ar commonage, is dócha, mar a bhí go leor des na, den talamh ansan, is dócha, ag bun na sléibhte agus suas na sléibhte sa cheantar san, i gCill Rosanta. Agus laistigh den mbaile fearainn sin Coitín, thá áit or bóithrín ag dul trasna, dar, ar a dtugtaí Bóithrín an Chapaill Chaoch. agus sé sin The Little Road of the Blind Horse. So, arís, cosúil le go leor de na logainmneacha atá againn, tá siad ana, déanann siad ana chur síos ar scéal nó ar stair nó oidhreacht, tá siad ana descriptive, is dócha, mar a dhéarfá sa Bhéarla. Agus seo an scéal a thugann an Canónach dúinn, atá taobh thiar de Bhóthairín an Chapaill Chaoch, The Little Road of the Blind Horse.

scéalta agus seanchas na ndaoine. Ach chomh maith leis sin, tugann sé go leor eolas dúinn ar, is dócha, traidisiún agus ar shlí bheatha an cheantair sin agus na ndaoine, conas mar a mhaireadar an uair sin, mar bhíodar, bhí orthu dul go dtí an tsráidbhaile agus síos dtí an chósta fé dhéin trioscair agus mar aoiligh, is dócha, nó fertiliser don talamh crua bocht a bhí acu ag bun an tslé. Agus sa scéal áirithe sin, mar gheall ar an bóthairín beag sin, tá, neosann sé ana-chuid go deo dúinn mar gheall ar shaol na ndaoine agus conas mar a mhaireadar fadó sa cheantar san agus is dóigh liom gur sampla iontach é den saibhreas a bhaineann leis na logainmneacha. So mar sin, molaim daoibh ar fad dul isteach in Déise Logainm ponc IE, D-E-I-S-E L-O-G-A-I-N-M ponc IE agus tochailt timpeall istigh sa suíomh agus tá súil agam go bhfuil go leor ann a chabhróidh libh. agus ba mhaith liom féin buíochas ó chroí a ghabháil le Séamus ansan agus le Cabrini agus gach éinne a d'eagraigh agus a ghlac páirt san oíche iontach seo. Tá sé, táimid ag baint ard-thaitneamh as. Go raibh míle maith agat. Go raibh maith agat Máire, go raibh maith agat Máire. Go raibh maith agat, go raibh míle maith agat. Tá Áine Ní Fhiannúsa ansan agus tá sí chun amhrán a chanadh dúinn agus b'fhéidir scéal

nuair a bhíodar ag caint ansan. Duanta Aneas, sé seo an cnuasach des na hamhráintí agus na dánta a scríobh Pádraig Ó Miléadha, now d'fhoilsigh sé roinnt leabhar eile Trí Glúine Gael agus mar sin ach an Duanta Aneas so a d'fhoilsíodh fá dhó, sé seo an chéad chló, 1934. a cuireadh amach é ar dtús agus tá an dhá cheann agam agus is ó mhuintir Uí Mhiléadha a tháinig sé ó ó ó tháinig sé seo ó Daithí Ó hEallacháin agus b'in b'in é ceann des na na mac a bhí ag Bean Uí Eallacháin mar a luaigh duine éigint ó ó chianaibh agus ceann nua a tháinig amach i 2006 agus molaim má thá aon suim ag éinne i saol Uí Mhiléadha agus a chuid saothair agus tá scéal a bheathaisnéise ar dtús ann so anyway Pumpa Bharra an Chnoic Bhuí sé seo an amhrán Agus sé cúlra an amhráin ná. Dónall, She she is going to be giving out about the County Council here so you you you you you better be on your uh, guard. Mar deirfá. Tá sé ana shuimiúil go bhfuil uh, cosúlachtaí idir an, an, an, an am san 19 agus a 3 agus an lá tá inniu ann agus deacrachtaí fós ag daoine leis an uisce. Agus an Cnoc Buí, so tá sé sin taobh leis na Comaraigh, tá sé i gceartlár na Comaraigh thall i dTuar an Fhíona, agus san áit san bhí ganntanas uisce. Agus do gheall an Comhairle Ceantair ag an am tobar dó a dhéanamh ann. agus tar éis é a thosnú, do dh'fhágadar ansan é gan é a chríochnú ar feadh trí bliana. Now, I mean, an an scéal nua é sin? Ní hé. Ach bhí sé ana contúirteach dos na daoine agus dos na hainmhithe go háirithe. Agus lá, anyway, lá éigint bhí fear ag dul timpeall agus do chuaidh sé thar bothán agus do loirg sé deoch uisce ó bhean an tí agus bhí iúnadh uirthi nach raibh aon eolas ag an bhfear so faoin chúis deacrachtaí na huisce nach raibh aon pump acu agus insíonn sí an scéal dó agus bígí ag éisteacht anois agus ag faire amach le toradh an scéil agus an bhfuaireadar an uisce sa deireadh. Seo é Pumpa Bharra an Chnoic Bhuí. Tráthnóinín déanach 's mé déanamh ar Bharra an Chnoic Bhuí, Do bhuail tart mé go dian is ní fhéadfainn imeacht ar mo shlí,

Gheobhair deoch agus fáilte óm lámh is ó íochtar mo chroí. Ach b'fhad é mo thriall á d'iarraidh ó Bharra an Chnoic Bhuí. A Mháire beannacht Mhic Dé guím féin ar do mhairbh anocht. Go mba fad é do shaol agus saor go dtéigh t'anam gan locht. Ach ins dom do scéal, nó an féidir do chailín comh caoin a bheith breoite ina croí gan fíoruisce i mBarra an Chnoic Bhuí? Do fhreagair sí mé, Mo léan, is fíor é mar rá bhfuil osna 'nár gcroí ó bheith síortharraingt uisce gach lá. An tobar gan pampa mo chantla is mo dheacair géarchríoch ag sliocht na bhfilí do bhíodh i mBarra an Chnoic Bhuí. Thá sé dhá bhliain nó trí ó bhí orainn áthas is meidhir, Nuair a gealladh dúinn pampa gan amhras gan dearúd gan mhoill, Tháinig fir láidir luachmhar le púdar a phreabadh le brí, ag cur clocha sna spéartha ina gcaortha i mBarra an Chnoic Bhuí. Ach tháinig tromshuan ar na huaisle a bhain leis an mBord, agus dh'fhágadar meallta gan fáthán uisce sinn fós,

Bhíodar ag caint le Dónal, is dóigh liom. Dónal! An raibh muintir an Chnoic Bhuí ag caint leat? Thá tú balbh, thá tú balbh, thá tú balbh.
Well is dócha bhfuil sé tar éis titim ina chodladh b'fhéidir. Is dóigh liom.
Tá daoine ag éirí déanach, tá muid ar an mbóthar níos faide ná gur shíleamar.
Now, Dónall. Yeah, bhí cónaí orm in aice le Knockboy ar feadh na blianta, so tá an-aithne agam ar an áit agus Daoine uasal atá ina cónaí ann.
An chuala tú an. Níor chuala mé an scéal sin. Bréag atá ann, déarfaidh mé.
Thá súil agam go raibh uisce agat nuair a bhí tú i do chónaí ann.
Ó God, bhí uisce go leor againn. An iomarca uisce a bhí againn an chuid is mó den am. Right.
Go raibh maith agat. Dónall, cad é an teach atá taobh thiar dom?

Is ceann des na pictiúirí ó John Hinde ins na seascaidí, is dóigh liom.
Agus bhí an áit go hálainn acu i gcónaí. Bhí, bhí, bhí, bhí, bhí. Now, tháimid chun clabhsúr a thabhairt don oíche agus thá duine againn chun cúpla scéal a thabhairt dúinn chun é sin a dhéanamh. Déaglán,

na laethanta seo darbh ainm Séamus Ó Ruairc ó Co. Liatroma agus is iontach an scéalaí é chomh maith. Thá ainm in airde ar fud na tíre mar scríbhneoir agus mar dhrámadóir agus mar aisteoir agus is dóigh liom, deirtear is dóigh liom, gur observational comedy a thugtar ar an stíl scríbhneoireachta atá aige. Thimpeall na háite seo now an rud a thugaimid air. the observational comedy maybe is ea faire amach. Sé sin fear a bheadh ag coimeád súil ar gach aon rud a bheadh ar siúl agus ag tabhairt tuairisc air agus a chlaonadh féin a bheith ar gach aon rud. So anyway, seo píosa a scrígh an fear seo Ó Ruairc agus an rud atá ann ná seanfhear ag dul isteach go dtí tigh na gcomharsan, tá tórramh ar siúl, there's an old style wake on and he has his own take on what's going on and he's passing on what he saw. So tá an píosa seo i mBéarla le Séamus Ó Ruairc, The Wake. Caithfidh mé caipín a chur orm agus ligint orm go bhfuil mé ana-aosta. Mrs. Horan died, God rest her.

She was eighty four. God rest her. Sin a bhfuil. A Dhéagláin, go hiontach ar fad. Bhuel sin é an clár atá againn agus cur mhór uh, a round of applause mar a déarfá ann dos na daoine go léir a bhí againn. Déaglán ansan, go raibh maith agat, Déaglán, an ríon éigse í fhéin Áine Ní Fhoghlú agus an Niall Hurley againn le Sliabh Geal gCua. Go raibh maith agat, Niall. Seán Mac, Seán Mac Eoin againn. Máire Seó dos na logainmneacha. Go raibh maith agat, Máire Seó. Agus an uh,

Is buíoch faoin am anseo leis an dúnadh. Tá sibh mar laoch agus tá sibh anseo comh fada. Míle míle buíochas. Ach nach iontach na scéalta is na dánta is na hamhráintí a bhí againn go dtí an chéad uair eile go mbeire muid beo ag an am seo arís. Míle buíochas libh uile agus ní gá dom slán abhaile a rá mar tá sibh go léir sa bhaile cheana féin ach beidh muid le chéile aríst agus bainfidh muid sult as. Slán go fóillín.